ha eche eche enwela n'ude okirikiri ka a na-agba ukwu ose adịghị arị ya elu onye rịrị ose kpaa ya nkụ maka na elu ọjị dị mma nwa m ọ bụ gịnị eze mmụọ o dejirigo okwu ahụ ife m ji maka ya wee bịa kịta bụ na m nọ na ife ndị oyibo na-akpọ na mmadụ nọ na dilemma jebe Dilemma. jebe adị mma nabe anaba adị mma confusion or confusionate stage ka eke si asụ ya n'oyibo adịzi m confused ị na-eme anya na ị afụ na m kwesịrị ijide ụmụaka mana anụbeghị nwaanyị Anụbeghị nwaanyị. Afụfụ egbugo m. Eze m. afụfụ egbugo m mana ife m ji maka ya wee bịa bụ na m edecidego isi ya na m ga-anụrịrị nwaanyị by fire by force mana my problem bụ na enwere m mmadụ ịnọ Caliboy na ya mumu na anyị too much. You be mumu. eze nwa ifu ukwu ụmụaka ya efufa nwere n'iri nke ọzọ bụ chiamaka ọ nọ kanada Mm. ka ewu- ị gbaalụ m afa n'isi ya ka m malụ na ọ my wife Hey! Okirikiri ka a na-agba ukwu ose adịghị arị elu. Maka na onye rịrị ọrụ ọzọ kpaa ya nkụ. gba Ha kebara nsọ dị abụkwa n'unyi. ndị ichie na-ekwenụ ya kedu afa gị mgbọ metụ ya aka mgbọ mgbọ sị ka anyị jụọ nụ mgbọ sị ka anyị jụọ nụ na o rugo ekwene nụ nwaanyị na onye ruru orugo nụ nwaanyị ga-anụ nwaanyị mgbọ wee sị anyị jụọ nụ ọ sị na aka ete bụ arụnsị ose naabọ ka e ji aga maka na ọ sị na mmụọ so ọgwụ mkpụrụ karịa ọgwụ ọ bụkwa na ọbara ọra ọ sị na aka ete bụ arụnsị mana ajọ ọgwụ bụ ajọ mmụọ hmm. mgbọ wee sị anyị na afa a na-achọ bụ ka ọ ga-esi wee nụ nwaanyị ka ọ na-achọ sị na lere ya ma ọ nụọ nwaanyị ahụ ya anụtakwu ya ife onye ka esi nọ ya bafia si na ochie amaka chiamaka bafia ihe ọ na-ajụkwa bụ nọọsụ ya na-eleri ya chiamaka nwa chiamaka ma ọ bụrụ na a nụ chiamaka a ga-anụtakwa ya ife maka na ose naabọ bụ ajọ mmụọ ọ bụrụ na a sị na e were ọbara ọra jee na ọbara akwụ ọ bụrụ ọbara mmụọ a sị na e lere chiamaka chiamaka chiamaka ụlọ ọ sị ọ sị na chiamaka anọrọkwa n'obodo a e wee nele Chiamaka wee sị ya nọdụ na Kanada wee sị Chiamaka ọ ya anụkwana ya na ọ nụ ya ọ ga-anụtụ ihe ọma Hmm. nwa m Eze m, lekwe ya ọ sị na abụrọkwa my wife. ọ sị na Chiamaka bụrụ nwunye gị Lord, na akpa- Chiamaka na akpa nwa ya shiftiri eshifti onye shiftiri ọ ndị ọcha do so na so onye a na nọ nwere ike ọbụna na-eri ọrụ too much ndị dụrụ ya dụsiri ike wee shift eze mmụọ nenelu m Jennifer nna onye nke ego fano UK okay Jennifer Jennifer ha wee sị anyị nwe wee sị anyị chekikwanye Jennifer nwaanyị a na ọ bụrụ na Jennifer ọ bụrụ na ya lụọ ya ya lụtakwu ya mma sị na ose naabọ na ọ bụrụ na e were ose naabọ jekwuru ya ọ bụrụ ọrụra mmụọ na ọ bụrụ na ọgwụ karịa ọgwụ ọ na-abụkwa na ọbara ọla a sị anyị jekwe nye na ọ bụrụ na ọ na-akwụ jekwe nwee mmụọ ọ abịakwa ya na Jenifa ọ sụnyerikwa ya uke ọ gịnị ka anyị eme Jenifa anyị anụ ya anụ nye nye ọ gbara aka ekpe gba aka nri nee ọ gbara aka ekpe gba aka nri asịsị na-ele Jenifa na-ewe na-ele Jenifa Hmm. You be mumu, you dey call other people mumu. They never show you say you be mumu. Jennifer, a sị na o nwere ajọ ọnụ nwee ajọ agwa mana nke ka nke hmm, a sị na ala dị n'agbụrụ ya Hey! eze mmụọ ozugo ọ bụkwa ọgba ala Jennifer bụkwa ọgba ala ozugo ala dị na agbụrụ ya nenelu m Nkechinyere fa ji ezigbo ego mpa ya golu na alụgolu ọ na ọ na-atụ spare parts na Ghana nenelu m Nkechinyere ya Ghana ka o bi Ghana ka va bi mpa ya alụ fọ decking ise na ọnịcha asịsị na-elekwana Nkechinyere nke papa na-atụ spare parts na Ghana na ọ bụ na elechi Nkechinyere anyị na-eletekwa nke mpa ya na-atụ spare parts na Ghana ha sị na ọ bụ na ọgwụ karịa ọgwụ na ọ na-abụkwa na ọbara ọla a sị na e je ka elu ose naabọ na ọ bụrụ na e je na ose naabọ wee kụta okwu mmụọ maka na ije ndị mmụọ ka anyị na-eje na-esi iwe ije nwayọọ ha sị na nele Nkechinyere nke papa na-atụ spare parts na Ghana na ya anụkwu ya anụ anụkwa Nkechinyere ya anụtakwa ife ikuku nekwu ya ose naabọ ose kpọrọ nkụ lee ya kedu ya na-ekwu ụnụ gịnị ka ụnụ na-ekwu gịnị ka ụnụ na-ekwu gwana m ụnụ na-ekwu na asịsị na-ele Nkechinyere ya ndakwa ife Nkechinyere dị na Ghana gịnị ka a ga-ekwu ọ gịnị kedu nke a gbara n'aka nri gbara aka ekpe ụnụ chọrọ aka nri ụnụ gbara m aka nri ụnụ chọrọ aka ekpe ụnụ gbara m aka ekpe Hey! nwa m Hmm, lekwa ya ọ gbara aka nri ntụọ ya n'aka ekpe ọgba aka ekpe a sị na Nkechinyere na ihe ndị be anyị na-anọ na Ghana akwụna ka ha na-agba na Nkechinyere na-agba akwụna nwa m chọrọ inwe na-agba akwụna dịka eze mmụọ atago m afụfụ ụwa ofu onye fọzi kịta amarọ m mụ na ndị bebe onye ka na ebe ị na-eme anya Amaka gị Amaka afụ fa bi Nsugbe ọ na-agụ akwụkwọ na Nsugbe College of Education nke ya bụ

a sị gịnị ka unu ga-ekwu Obianuju ha na-ekwu fọrọ afọ ihe a ha sị ọ na Nsugbe ka Obianuju bi a sị gịnị ka a ya mee enele ya anụtakwu ya mma papa ya na-echi okwute ezigbo okwute nụ na okwute ka mpa ya na-echi n'ekwe. konkiri na-adịkwudi na rice fa na-eli ihe unu kwuru bụkwa eziokwu na aka ọfam kwa anya ya mana gịnị ka anyị ga-emezikwa n'iji a anụ Obianuju a anyị anụtakwu ya mma Obianuju bụ nwunye ya aka ete bụkwa na arụsị ose nabọ ka anyị na-ekwuru unu gba n'aka ekpe na-agba n'aka nri unu agbakwara m unu agbaghakwana m anya unu gba ebe m ga-aghọta ya Hey! Lekwa Obianuju n'ụkwụ gị lekwa Obianuju n'ụkwụ gị lee ya Hey, eze mmụọ mba ekwukwana ekwukwana Obianuju obodo m onye kanada abụrụ nwunye m na onwere nwunye onye UK ọ bụrụ nwunye m na onwere agwa o mere nke a onye nke ibe na-abụ ega na eburu na Obianuju bụ nwunye eze mmụọ a na-alụ ọ kwesịrị m gbaa afa m gbaa afa gosi gị onye bụ eze mmụọ mụnwa ghọtara ife ị na-akọ mụnwa ada anụzi ọ ka mma ka ndị ka ndị Ị na-aga ka ị dị. n'otu afụfụ afụfụ na-akpụ m n'isi ka ịtụ Ọ bụ ihe m chọrọ ịgwa gị o nwere ihe m chọrọ ịgwa gị ị fụrụ ọgaranya a na-abụ abụ ọ na-adị n'agbụrụ otu m si wee fụ gị afa gosiri ebe a ị bụ ogbenye mgbe gele nna nna gị bụrụ ogbenye i wee na-achọ ka i je nụọ onye Canada nụọ onye US ị na-achị satọ gara ya n'ụsa na onye e debere gị bụ Obianuju